mtsogoleri wa dziko lino dr lazarus chakwera wati nkofunika kusintha zinthu zambiri pakayendetsedwe ka ntchito za maphunziro mdziko muno dr chakwera amayankhula izi mboma la kasungu pa mwambo wokumbukira tsiku lomwe sukulu ya kamuzu academy imakumbukira yemwe anayambitsa sukuluyi dr chakwera ati pakufunika kuyika chidwi pa ntchito zokweza maphunziro msukulu zonse za boma mdziko muno mwayi mtumodzi wafika ndi ripoti mu chaka cha 1981 pa 21 novemba mtsogoleri woyamba wa dziko lino dr hastings kamuzu banda anatsekulira sukulu ya kamuzu academy kuyambira pamenepo pa 21 novemba chaka chilichonse limakumbukiridwa ngati tsiku lothokoza mtsogoleri wakaleyu yemwe anakhazikitsa sukuluyi. Chaka chino chikondwererochi chinachitika pa 14 November ndipo mtsogoleri wa dziko lino Dr Lazarus Chakwera ndiye anali mlendo olemekezeka. Poyankhula ku mwambowu Dr Chakwera anayamikira Dr Banda chifukwa cha masomphenya awo okhazikitsa sukulu yapamwamba ngati imeneyi ndipo anayamikiranso ophunzira akale a sukuluyi pa zabwino zimene akuchita mdziko muno. Mtsogoleri wa dziko linoyu anapempha Amalawi kuti ayike chidwi pa maphunziro kuti dziko lino lichoke mu umphawi. M'mawu ake, nduna yoona za maphunziro mayi Agness Nyalonje anati ophunzira akale a pa sukuluyi akuchita zazikulu pa ntchito za chitukuko. Mayi wa dziko lino mayi Monica Chakwera, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr Saulos Chilima, sipikala wa nyumba ya malamulo Catherine Gotani-Hara, komanso achiwiri awo a madalitso kazombo ndi ena mwa anthu ambiri omwe anasonkhana pa mwambowu mwayi mtumodzi kamuzu academy kasungu mtsogoleri wakale wa dziko lino dr joyce banda wati nkofunika kuthandiza anthu ovutika omwe amakhala m'madera akumidzi iwo apereka pempholi pamene anatsogolera akuluakulu a bungwe lawo la joyce banda foundation pokapereka thandizo ku sukulu za mkombaphala ndi anthu okalamba m'boma la Ntchisi. Zambiri mu lipoti ili la Mwayi Mtumodzi. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr Joyce Banda anachezera ana komanso okalamba omwe akhala kuwasamala kudzera ku bungwe lawo la Joyce Banda Foundation m'boma la Ntchisi. Mwazina iwo anapereka phala komanso zipangizo monga makapu, mbale ndi ndowa ku sukulu za mkombaphala za Kalomo ndi Thavite m'bomali. Iwo anagawana ndi anawa phala. M'mawu ake, mtsogoleri wakale wa dziko linoyu anati nkofunika kupereka chakudya cha thanzi kwa ana kamba koti nchofunika kuti akule ndi nzeru komanso umoyo wa mphamvu monga atsogoleri a mawa. Mtsogoleri wakale wa dziko linoyu anaperekanso phala kwa okalamba omwe akukhala mchiyembekezo. Kudzera mu bungwe lawo la Joyce Banda Foundation, iwo amathandiza sukulu za mkombaphala ngati zimenezi zokwana 31 mdziko muno. Bungweli limathandizanso kulipirira ana amasiye sukulu za sekondale, sukulu za mkombaphala, achinyamata, amayi ndi ntchito zina. Iwo anayambitsa bungweli mu chaka cha 1997. Mwayi Mtumodzi, mbc, Ntchisi. Nduna za boma zinatsogolera anthu m'madera osiyanasiyana m'chigawo chapakati pa ntchito yosesa ndi kukonza malo. Poyankhula ku Area 23 mu mzinda wa Lilongwe, nduna yoona za chilengedwe Mayi Nancy Tembo yalangiza anthu okhala mu mzindawu kuti azilipira ndalama zomwe anthu okhala mtawuni amayenera kulipira ku khonsoloyi ma city rates kuti khonsoloyi izitha kugula galimoto zotolera zinyalala ndi zipangizo zina. Isaac Jali ndi Rachel Gonani alemba lipoti lomwe la momwe ntchitoyi ayikhazikitsira. m'maboma a Lilongwe ndi Kasungu yemwe akuwerenga ndi Isaac Jali. Mtsogoleri wa dziko lino Dr Lazarus Chakwera ndiye akhazikitse ntchito yoonetsetsa kuti malo onse m'mizinda, m'midzi ndi m'matauni ndi aukhondo Lachitatu kwa Chinsapo ku Lilongwe. Tsikuli likhazikitsidwa pansi pa mutu woti Malo aukhondo Ufulu wanga ndi udindo wanga. Pa tsikuli, Dr Chakwera akasesa nawo kusonyeza kuti ntchitoyi yakhazikitsidwa ndipo aliyense akuyenera kutengapo mbali. M'modzi mwa anthu amene amayankhulapo za kufunika kosamalira za chilengedwe, a Mathews Malata, ati iwo ndi wokondwa ndi ndondomekoyi. Pepani chifukwa cha lipoti limenelo. Malo ochitira malonda osavomerezeka mu mzinda wa Mzuzu awagwetsa usiku wa lachisanu. Ambiri mwa malo omwe awagwetsa ndi omwe ali m'mbali mwa msewu wa M1, wa M5 komanso kunja kwa msika wovomerezeka wa mu mzindawu. Mike Mkwala ali ndi lipoti. Padakali pano palibe anganene kuti wachita izi ndani poti khonsolo ya mzindawu yakana kuthirapo ndemanga pa nkhaniyi. Komanso zikuonetsa kuti khonsoloyi ikukhudzidwa makamaka poti iwo akufuna anthu azikhala ndi malo ovomerezeka ochitira malonda. Mbc inayesera kuyankhula ndi ena mwa anthu omwe malo awo ochitira malonda agwetsedwa koma ambiri mwa iwo anakana kuyankhula pa kamera chifukwa choopa kuti mwina akhoza kupalamulana ndi akhonsolo. Aka sikoyamba kuti izi zichitike mu mzindawu, mzaka za m'mbuyomu khonsoloyi inagwetsaponso malo ochitira malonda osavomerezeka mu njira yotere ndipo eni malowo anangodzidzimuka kuti malo awo agwetsedwa. Miyezi ingapo yapitayonso malo otere ku Lilongwe anagwetsedwanso mu njira yonga yomweyi. Mike Nkwala, MBC, Mzuzu. Bungwe la alimi la Farmers Union of Malawi FUM lapempha boma kuti lithane ndi mavuto omwe akukhudza ntchito yofikitsa zipangizo zotsika mtengo kwa alimi ya Affordable Inputs Program AIP. Bungwe la FUM layankhula izi pomwe pali umboni oti alimi ena akugulitsa thumba la feteleza pa mtengo wa K15,000 pomwe adindo ena akugulitsa zipangizo zosakwana pa mulingo kwa alimi. Malinga ndi Anjolo Mole, bungwe mabungwe ndi apolisi atsekule maso kufuna kupeza anthu omwe akuchita mchitidwewu kuphatikizapo kuvuta kwa network. Iwo akulongosola kwa Sam Phiri. kutidandaulitsa kwambiri ineyo ngati mmodzi wa alimi komanso ngati mtsogoleri zikumandipweteka kwambiri uh, atangoyamba kugulitsa ndinazungulira kukaona malo amene akugulitsa fetereza ameneyo ndinakhumudwa choyambira chifukwa chakuona kuti pamakhala anthu ambiri ambiri anthu oti opanda chitetezo china chilichonse maphokoso ena kumanamiza amene ali akuluakulu kuti apatsidwe kaye ndalama kuti akagulire ndiye mmalo mongoti angogula fetereza ah, ndi mtengo umene boma linanena akumaonjezera ena ma 2000 kwacha zimene sizili zoyenerera Ah, khalidwe loipa mavenda ah, tiku- tikupempha boma kuti lisalekerere wina aliyense amene agula fetereza ameneyo lipereke ndithu chilango chachikulu chifukwa ndizochititsa manyazi Ah, zikuoneka ngati mwina ena alowererapo kungofuna kuchititsa boma manyazi ndiye ife ngati alimi ndi katundu wathu ife tisalowerere ku zimenezo tigwiritse ntchito ngati njira imodzi yofuna kupititsa patsogolo ntchito zakafukufuku komanso ntchito zotukula luso losiyanasiyana kampani yopanga magetsi ya electricity generation company egenco yapanga mgwirizano ndi sukulu ya ukachenjede ya polytechnic M'mawu ake mkulu wa kampaniyi a William Liabunya ati izi zithandiza kutukula ntchito zosiyanasiyana kupatulapo pa zopanga magetsi. Sano imene tasainana ndi EGENCO ndi mgwirizano wakuti tikhale pafupi kwambiri ndi zinthu amati interface ndi industry nde one example sungofunsa ana a sukulu kuti apite akaone mmene ntchito zimagwirikira m'makampani ayi komanso zikukhudza aphunzitsi ophunzitsa kutinso nawo adzikhala exposed ku zimene zikuchitika m'makampani komanso zikukhudza ma scholarship a ma students athu amene akupanga bwino kwambiri makamaka achikazi a ku egenco akufunitsitsa kuti ifeyo tikhale nawo pa mgwirizano wakutino pakhale ma engineers ambiri koma achikazi komanso pali mgwirizano wa ma research wotino tidzipanga ndi a egenco kutino magetsi adzilangidwa ambiri m'malawi muno mawu ake principal wa sukuluyi a grant kululanga ayamikira kampani ya egenco kaamba ka ubalewo zomwe ati zilimbikitsa imodzi mwa mfundo za sukuluyi zomwe zili kusula anthu ophunzira pa sukulupa kukhala anthu olemba anzawo ntchito kumbukirani kuti nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku mbc ndipo muli ndi ine cosmas chale ndi mzangayu linley mponda

madotolo achizimayi akonza zionetsero zosonyeza kusakondwa ndi mchitidwe wogwiririra komanso kuzunza amayi omwe wakula mdziko muno

takulandiraniso ku nkhani zathu ndipo muli ndi ine cosmas chale ndi mzangayu linley mponda bungwe la madotolo achizimayi mogwirizana ndi bungwe la ngo gender coordination network komanso mabungwe ena a amayi amema anthu kuti adzatenge nawo mbali pa zionetsero zodana ndi mchitidwe wogwiririra ana komanso amayi malinga ndi dr bridget msolomba malewezi yemwe amayimirira bungwe la madokotala achizimayiwa Zionetserozi zidzachitika Lolemba pa 16 November 2020 ndipo zidzachitika m'mizinda yonse ya m'dziko muno. Mariam Mwimba walemba lipoti lomwe wawerenga ndi Thomas Pyata. Malingana ndi Dr Bridget Msolomba Malewezi, oyimirira bungwe la madokotala achizimayi, zionetserozi ndi njira imodzi yokumbutsa kuti boma lipange malamulo okhwima pofuna kuteteza amayi ndi ana achitsikana. dr msolomba malewezi anaonjezera kuti akuyembekezera kuona kusintha pasanathe masiku 90 pakuti tsogolo la dziko la malawi lili m'manja mwa ana ngakhale ana achitsikananso amene akukhudzidwa kwambiri ndi mchitidwewu iwo anapempha aliyense kuti adzatenge mbali pa zionetserozi miyezi itatu imeneyi tikudziwa kuti sikuti zonse zingachitikike uh, miyezi itatu yokhayo koma tikupempha mmene tafotokozera mu petition yathu kuti tikufuna kuti um, a president athu um, um, mafumu athu ma uh, ministry of education even ku justice kuti apangepo zinthuzo mofulumira osachedwetsa chifukwa mmene tafotokozera kuti tikuona kuti vutoli ndi lalikulu ndithu dr bridget msolomba malewezi anaonjezanso kuti mchitidwewu ukunka nukulira pamene palibe chenicheni cholozeka chachitika chothandiza kuti mchitidwewu uthe kafukufuku wina ndi wina amene wapangidwa mdziko lino anapeza kuti ah, kufikira 20 wa azimayi um, amene akhala ngati agu- anagwiriridwa or ana- ah, anagwiriridwa asanafike zaka 18 teronso kuti tikamakumana ndi azimayi pa 5 onse amene tingakumane nawo mmodzi mwa iwo anagwiriridwa Zimene zoterozi zitikhudze mu mtima mwathu and zimene timaziwira nzoti nthawi zambiri nkhani za kugwiriridwa sizimamvedwa. Okonza chionetserochi akuti akuyembekeza kuti anthu oposera 1000 adzachita nawo zionetserozi. Patha miyezi yoposa inayi tsopano nyumba yachisoni ya pachipatala cha mboma la nsanje atayitseka kuti ayikonze nthawi ndi yayitali poganizira kufunika kwa nyumbayi pa ntchito za chipatala koma nanga anthu aku nsanje komanso azachipatala akukhala bwanji nthawi yonseyi opanda nyumba yachisoni pa chipatalachi tili ndi ripoti ili lomwe akuwerenga ndi kumbukani phiri chipatala cha kunsanje anachitsegulira mchaka cha 1981 zomwe zachititsa kuti zinthu zina pamalowa zionongeke ndipo ndi zofunika kuzikonza chimodzi mwa zinthuzi ndi nyumba ya chisoni yomwe akhonsolo ya mbomalo anagwirizana kuti akufunika kuyikonza ntchito yokonza nyumbayo inayamba bwino koma kenako inayima mu june chaka chino kuyambira pa nthawiyo chipatala cha boma ku nsanje chilibe nyumba ya chisoni dc wa mbomalo dr medson matchaya wati ntchito yokonza nyumbayo yachedwa chifukwa cha mavuto azachuma omwe anadza chifukwa cha milandu ku khoti Koma funso nkumati, chipatalachi chikumachita bwanji ndi matupi a anthu omwalira pa malowa? a Panopa monga mukudziwa sitikusunganso ku nyumba yachisoni poti tikuyikonza. a Chimene chomachitika nchoti pakachitika maliro nthawi yomweyo munthu a, a, mtembo wa omwalirayo timanyamula kupita naye kumene akulowera kaya kunyumba kwawo kapena kwina kulikonse kumene tingauzidwe ndi achibale kuti akalowere. Kukhala ndi nyumba yachisoni yosagwira ntchito pa chipatalacho kwakhumudwitsa anthu ena m'bomalo. Nyakwawa yaikulu Lundu 1 ya kwa T.A. Malemia ikuti izi zikusokoneza miyambo ina yomwe amatsata popereka ulemu kwa omwalira. Nthawi zambiri timapezeka kuti mwina tataya achibale koma kuti tipeze malo oti tiasungire kuti tikonzekere kuika maliro amakhala ovuta. Munthu amazikakamiza kukaika pamene asanakonzeke. Nditha kunena example ineyo week yatha yomweyi ndataya apongozi anga aakulu amene atamwalira tinapezeka kuti tinazikakamiza kukayika chifukwa choti tinalibe means ina yoti mwina tingathe kutenga zovuta kukazisungisa ku motchale ina kunali kutali ndalamaso tinalibe ndiye tinapanga zinthu za msangamsanga mpaka na maliro aja tinayika pamene achibale ena anali asanata asanakonzeka ndiye zinthu zimene zikukhumudwitsa kwambiri kuno ku Nsanje Ichi ndi chifukwa chake mfumuyi yapempha khonsolo ya ku Nsanje kuti afulumizitse ntchito yokonza nyumba ya chisoniyo. Tikufuna kuti asove mwansanga motchale yathu ithe anthu ayambe kugwiritsa ntchito ndi chimene tikufuna kuno ku Nsanje. Dr Matchaya akugwirizana ndi kukhumudwa kwa anthu pa kutseka kwa nyumba ya chisoniyo komanso mavuto omwe adza. DC wa ku Nsanjeyi akuti ntchito yokonza nyumbayo itha mwezi ukudzawu. Kale motchale imafuna ingokonzedwa mkati mokha koma titakambirana ndi full council tidaona kuti ah, si chanzeru kungokonza mkati panja paja pokhala ma guardians pali kuonongekanso kuti mwinanso nkuzaphanso anthu ndiye council idakonza kuti tikonze zonse mwakamodzi ndiye padalinso mapepala oti akonzedwenso contract ichite reflect kuti tikukonzanso zonse osati mkati mokha muja two weeks yapitayi tapanga zonsezo moti ndinena pano mawa lomkuja contractor ali pa site akukapitiriza kugwira ntchito ndi watilonjeza kuti mkati mwa mwezi umodzi akhala atamaliza ntchito imeneyi yonse yabwino anthu athu nkuyambanso kugwiritsa ntchito motchale yawo Nyumba ya chisoni pa chipatala cha boma ku Nsanje amayikamo matupi a anthu okufa asanu ndi anayi. Chipatalacho chimatumikira anthu oposa 310,000. mathero a sabata ino kuyambira lachisanu pa 13 novemba dziko la malawi lakhala likuchititsa mpikisano wa masewero a gofu mu mzinda wa lilongwe ndipo omwe akuchita nawo mpikisano umenewu achokera m'maiko anayi. Kampani ya Seedco Malawi ndi yomwe yakonza mpikisanowu. Malinga ndi mkhalapampando wa akatswiri a gofu mdziko muno General Henry Odillo opuma, mpikisanowu ukuchitikira ku Lilongwe Golf Club. Isaac Jali ali ndi zambiri. Mpikisano wa masewero a gofu pomwe pakhale osewera ochokera ku maiko osiyanasiyana omwe wakonzedwa ndi kampani ya Seedco Pakhala osewera 29 ochokera ku mayiko osiyanasiyana monga Zimbabwe, Zambia, South Africa komanso osewera a m'dziko la Malawi. Malinga ndi pulezidenti wa bungwe la osewera masewero a Gofu la Professional Golfers Association, General Henry Odillo, mwambowu upereka mpata kwa osewera a m'dziko muno kuti apikisane ndi anzawo ochokera ku mayiko osiyanasiyana akunja patapita miyezi ingapo asakusewera masewero a Gofu Malinga ndi matenda a Covid-19, General Henry Odillo akuyamika kampani ya Seed Co kamba ka thandizo la zachuma lomwe akonzera mpikisanowu. Anyamata athuwa pa nthawi yayitali sanasewere tournament ya golf chifukwa cha matenda a Covid. Uh, pa chifukwa icho aliyense ali ndi uh, mtima ndi chif- uh, chiku- chikhumbo choti asewere mpikisano umenewu. Uh, ndithokozenso Chachiwiri, Seed Co potipasa chithandizo choti competition imeneyi ichitike ndipo kupita chitsogolo ndikuona kuti tsogolo la mpikisano umenewu ukhala wopambana kwenikweni chaka cha mmawa uh, pali ma tournament akuluakulu amene tikufuna anyamata athu azisewera pomakonzekera mipikisano imene imachitika kunja A Gift Kawamba ndi mkulu owona za malonda ku kampani ya Seed Co Malawi ndipo akuti mpikisano oterewu umathandiza kuti masewero monga a gofu apite patsogolo. Tikuona ngati ndi chinthu chapamwamba kwambiri. Ah, tikuona ngati ndi chinthu chamwayi makamaka kwa ma professionals amene ali athu akumalawi kunoko kuti achitengere chamwayi. Ah, azi- a- ape- uwu ndi mwayi woti mwina atha kusewera ndi anthu amene akuidziwa bwino game, game ya golf amene ali ochita bwino. Ah, amanena kuti mwala umasuula mwala unzake. iwo achitengere chamwayi kuti iwonso akamasewera ndi anzawowo awone mmene amapangira kuti nawonso asulike apite patsogolo. Munamva mmene amanenera anzanga a professional golf kuti tili ndi luso lilipo timangovutika mwina ndi danga loti mwina mwayi wokhala mmalo amene kuti mwina mukupanga compete or mukulimbana ndi anzanu amene zinthu awo akuzidziwa bwino. Ndalama zokwana 5,000 dollars ndi zomwe azigawe kwa opambana ndipo yemwe akhale oyambilira, number 1, adzapeza ndalama zokwana 1,500 US dollars. Ku Lilongwe ndine Isaac Jali. Tikaterotu tatsirizanso nkhani zathu kuchokera kuno ku mbc koma tisanasiyane nayinso mitu yake.

komanso kuzunza amayi omwe wakula mdziko muno munali ndi ine cosmas Tchale ndi mzangayu linle mponda pitirizani kuonera mbc

mwaona takumananso nthawi ino ya zanyengo mvulatu inawirikiza madera ena kuno kwathu ndipo inagwa yamphamvu kwambiri maola apitawa boma la karonga moti m'mawa wa lero inagwa yochuluka kwambiri ku songwe komanso ku iponga nakonso ku Nkhata Bay inagwa ndithu ya mlingo wa milimita anayi madera ena mvulayi inagwa koma yochepa ndithu monga ku chesamu ku mzuzu Ku Dedza ngakhalenso bwalo la ndege la Kamuzu. Nyengo ya mvula ipitirira m'madera ena kamba ka mphepo ya chinyontho yochoka m'nyanja ya India yomwe yawirikiza ndithu kuno kwathu ndipo yafikira madera ena. Usiku uno kuzizira pang'ono m'madera ambiri kufunda mitambo iwoneka inde madera ena kumene ochulukirapo ikuyembekezeka ndi mvula ya ziphaliwali madera a mchigawo cha kumpoto. Tikamadzuka mawa m'bandakucha kudzakhala kuzizira pang'ono m'madera ambiri komabe kudzakhala kofunda makamaka madera a mphepete mwa nyanja ya Malawi ndinso a mchigwa cha mtsinje